Bhuel, na blianta fada ó shin tharla gur tháinig mé ar dhráma Béarla a scríobh Pádraic Ó Conaire i bpáirt le bean Cheanadach, Katherine Hughes an t-ainm atá uirthi, agus tharla gur tháinig mé ar scríbhinn an dráma sin i Halifax, áit a bhfuil cónaí ormsa i gCeanada. Agus ag an am sin, is dóigh, bhí mé ag iarraidh, ní raibh aon rud ar eolas agam faoin dráma, Ní raibh aon taifead air in Éirinn, ní raibh aon rud ar eolas agam faoin bhean sin, agus chuir mé romham sa dtosach is dócha tuilleadh eolais a fháil amach faoin bhean agus faoin gcineál teagmhála a bhí aici le Pádraic Ó Conaire. Agus ar feadh i bhfad bhí mé ag smaoineamh ar bheathaisnéis na mná sin a scríobh ach de réir a chéile fuair mé amach nach raibh mórán foinsí ann So, is dócha an rún a bhí agam ina dhiaidh sin nuair nach bhféadfainn rud scolártha nó rud taighde a scríobh faoin bhean agus faoi Ó Conaire go gcuirfinn romham úrscéal a scríobh bunaithe is dócha ar mo thuiscint féin ar scéal na beirte sin. Bhuel, ar ndóigh, an cleas atá ann ná is dócha an dá rud a fhí le chéile sa dóigh nach dtuigeann an léitheoir i ndáiríre cá stopann an chéad rud agus cá dtosnaíonn an rud eile. Agus cleas é, is dócha go bhfuil ealaíon ag baint leis sin, uaireanta éiríonn leatsa é sin a bhaint amach, is dócha ar ócáidí eile is deacair duit sin a dhéanamh. Ba mhaith liomsa a shamhlú gur éirigh liomsa é a dhéanamh a bheag nó a mhór. Bhuel ar ndóigh fíorphearsa is ea Pádraic Ó Conaire, fíorphearsa is ea Katherine Hughes nó Caitlín Ní Aodha, sin is dócha an leagan Gaeilge dá hainm a d'úsáidtí. An bhean eile atá ann ná Mary Morrison agus is pearsa fhicseanúil í siúd. Ar ndóigh, bhí mé ag tarraingt ar scéal de chuid Uí Chonaire, Beirt Bhan Misniúil, ceann de na scéalta atá sa chnuasach Seacht mBua an Éirí Amach. So mar sin, sin cuid den chleasaíocht agus cuid den chur i gcéill a bhí ann, go raibh mé ag tarraingt ar shaothar Uí Chonaire féin. Níl ach cúpla rud ar eolas againn, an chéad rud, an dráma féin, gur thóg an bhean sin an dráma agus gur thóg sí amach cóipcheart fá choinne an dráma Bhéarla sin, The Cherry Bird an teideal atá air, i Nua Eabhrach sa 1915. An darna rud, chaith sí fhéin cúpla bliain ina cónaí i Londain Shasana ag an am nuair a bhí Ó Conaire féin ina chónaí ansin agus, Ba mhaith liom féin a shamhlú gurb eisean an múinteoir Gaeilge a bhí aici siúd. An tríú rud atá ann, agus tá daoine eile tar éis an rud seo a lua, sna fichidí a chuir an bhean sin roimpi airgead a bhailiú sna Stáit Aontaithe chun post mar scríbhneoir cónaitheach a mhaoiniú do Phádraic Ó Conaire i gColáiste na hOllscoile i nGaillimh. Tharla gur theip uirthi an t-airgead sin a bhailiú, tharla go raibh sí féin tinn, bhí ailse uirthi faoin am sin agus fuair sise bás sular éirigh léi an t-airgead sin a chur le chéile. So mar sin, tá cúpla rud ar eolas againne agus ar bhealach, sin is dócha na rudaí, na príomhphointí a bhí agamsa a thug struchtúr de shaghas éigin do leabhar ach bhí mé féin saor mar úrscéalaí ansin chun mo chuid féin a dhéanamh den scéal eile. Bhuel, ar ndóigh, tá meas domhain agamsa ar Phádraic Ó Conaire mar scríbhneoir. Sé mo laoch liteartha é ar bhealach agus ar ndóigh cuimhnigh gur Ultach mise agus go bhfuil mé ag caint faoi Ó Chonaire ach nuair a smaoiníonn tú ar a chuir an fear céanna i gcrích Sularbh ann don Aosdána, sularbh ann d'Fhoras na Gaeilge, sularbh ann do sparánachtaí agus rudaí mar sin agus gan eagarthóir aige, gan eagarthóir proifisiúnta aige, an rud sin, rinne an fear céanna éacht ach ag an am chéanna, duine a bhí ann. agus is iomaí scéal atá, is dócha, i mbéal an phobail faoi Ó Conaire, faoina chuid éachtaí féin. Ar ndóigh, de réir cosúlachta, b'eisean ba mhó a chumadh cuid mhaith de na scéalta sin. Ach ag an am chéanna, mar a deirimse, fear a bhí ann. So, ar bhealach, bhí mé féin, is dócha, ag iarraidh ómós a thabhairt don scríbhneoir. ach ag an am chéanna a rá gur fear é sin a raibh lochtanna aige cosúil le gach duine eile. Comhairle, is dócha an chomhairle atá agamsa le bheith ag léamh, ní léann daoine go leor agus sílimse gur cuid den phróiseas iomlán agus ní rud é a bhaineann leis an scríbhinn ach go gcaithfidh tú bheith ag léamh go bhfeice tú cad atá ar siúl ag daoine eile, bheith ag. i mbun taistil, a a bheith ag scríobh, a bheith ag athscríobh, a a ag taispeáint do shaothar do dhaoine eile, is dócha nuair a bhreathnaímse siar b'fhéidir ar an chéad cúpla úrscéal a d'fhoilsigh mé nár nár thóg mé féin an t-am le le mo shaothar a chur faoi bhráid léitheoirí eile. Faoin am seo tá mé breá sásta fanacht agus fanacht le haischothú de shaghas éigin a fháil ó léitheoirí agus is rud tábhachtach é sin. I ndeireadh na dála déanann tú do rogha rud ach san am céanna ní drochrud é ar chor ar bith a bheith ag éisteacht le tuairimí léitheoirí eile. Aisteach go leor bhíomar ag caint ar an úrscéal seo, Beirt Bhan Mhisniúla. Tá mé ag féachaint le beathaisnéis na mná seo, Catherine Hughes, a chríochnú faoi dheireadh is faoi dheoidh. Scríobh mé go leor faoin bhean sin i bhfad siar in Irisleabhar Mhá Nuad i nGaeilge ach is i mBéarla a bheidh an bheathaisnéis seo agus tá mé ag obair le pobal Prince Edward Island Sin an t-oileán ar ar saolaíodh an bhean seo. So tá mé ag obair le heagraíocht Éireannach ansin agus tá spéis mhór acu sa tionscnamh seo agus tá súil agam go mbeidh scríbhinn na beathaisnéise réidh faoin samhradh seo agus go bhfoilseofar í an bhliain seo chugainn agus ina dhiaidh sin fillfidh mé ansin ar rud éigin a bhaineas le litríocht na Gaeilge.